Haigh, conas tá agat? Is físeán é seo díreach chun roinnt suíomh idirlín a thaispeáint duit sa chaoi gur féidir leat dul agus na míreanna a d'fhoghlaim tú sna físeáin a chruthaíos a fheabhsú agus a fhorbairt. Molaim cuntas Twitter a fháil agus dul i dteagmháil leis na daoine, aon des na daoine seo, nó díreach a chuid tweetanna a léamh. Agus is pobal an-dheas iad, an-chairdiúil iad agus tá

an liosta seo de tweeteoirí le Gaeilge. Anois, más maith leat ailt a léamh, seo alt irise atá anseo ag nós, nósmag ponc com, an nuacht is déanaí ar fáil uathu seo, Foinse, is gach seans gur chuala tú trácht orthu agus bíonn forlíontán acu san Irish Independent gach Céadaoin, mar a deir sé ansan. Nuacht 24, sin suíomh eile a thaitníonn liomsa. Bíonn na míreanna agus na hailt beagán níos giorra ná Foinse féin ach bíonn sé sin níos oiriúnaí uaireanta agus tú, b'fhéidir, ag léamh rud éigint ar an nguthán nó ar thaibléad nó rud éigint, nó mura bhfuil an t-am agat alt mór fada a léamh. Anois, is maith liomsa éisteacht le roinnt de na podchraoltaí seo ach go háirithe Rónán, beo ag a cúig agus clár Chormaic freisin. Ní hé nach bhfuil an, ní hé nach bhfuil aon mhaitheas leis na cláir eile ach just ná raibh an deis agamsa éisteacht leo go leanúnach. Ach sea, molaim na podchraoltaí sin a íosluchtú agus éisteacht leo is tú ag siúl nó jogáil nó pé rud atá ann, rothaíocht b'fhéidir. Sea, pé scéal é, ábhar an-mhaith is ea é agus táim cinnte de go gcuirfeadh sé le do chuid Gaeilge. Anois tá an seinnteoir ag TG4 an-mhaith agus táid tar éis an t-ábhar atá air a fhorbairt agus a chur leis le blianta beaga anuas agus feicfidh tú go bhfuil neart rudaí éagsúla anseo ar fáil ón suíomh. Má chuireann tú TG4.tv isteach, tógfaidh sé sin chuig an leathanach seo thú agus beidh tú in ann breathnú ar aon cheann de na leathanaigh seo agus tú in Éirinn. Anois, más maith leat leabhar a cheannach don bhaile nó leabhar gramadaí a cheannach le cineál foghlaim níos struchtúrtha a dhéanamh, molaim teacht anseo agus tá an leabhar seo Gramadach Gan Stró úsáidte agamsa agus molaim é, tá sé an-mhaith agus tá an-chuid den ghramadach i gcomhthéacs ann agus sé sin Ceann de na bealaí is fearr formhór den ghramadach a fhoghlaim, is é sin, é a fhoghlaim i gcomhthéacs, sa gcomhthéacs ina úsáidtear é. Agus arís, más maith leat cur leis sin arís, molaim na cúrsaí a thugann Gaelchultúr. Tá Éamonn Ó Dónaill agus Darren Ó Rodaigh tar éis an-jab a dhéanamh ansin agus na teagascóirí agus na baill foirne uilig ansin tar éis an-an-jab a dhéanamh an chomhlacht seo a chruthú agus a chur ó neart go neart. Sea, ach ní, an rud is tábhachtaí faoi seo ná gur struchtúr, gur cúrsaí struchtúrtha iad agus ní aon mhalairt mo chuid físeán ar na cúrsaí seo. Tá sé. Bíonn tú in ann míreanna beaga a fhoghlaim anseo is ansiúd agus is cineál, is ábhar tacaíochta na físeáin. Ach sea, ní aon mhalairt iad ar chúrsa struchtúrtha ná ar cháilíocht aitheanta. Agus arís, seo díreach Rud beag rud atá fós ag forbairt sin Vicipéid nó Wikipedia as Gaeilge. Tá neart leathanaigh ann agus tá an-chuid ábhar clúdaithe ann ach tá sé fós ag fás agus más rud é go bhfuil tú ag iarraidh cur le rud éigin ansin, déan nó tar i dteagmháil leis an bpobal seo agus abair leo go bhfuil tú ag iarraidh leathanach a scríobh. um, nó a aistriú ó Bhéarla agus táim cinnte go mbeidh an-chuid daoine sásta go deo leat. Anois más rud é go bhfuil focail in easnamh ort agus tú ag iarraidh do chuid Gaeilge a fheabhsú agus a fhorbairt agus mar sin de. Molaim teacht anseo chuig focal.ie leis an téarmaíocht a fháil. Sin cineál téarmaí b'fhéidir téarmaí níos foirmeálta ná na, is é sin, focail atá níos foirmeálta ná na gnáthfhocail laethúla, agus is féidir an-chuid a dhéanamh anseo le focail, féadann tú, fiú, cuardach a dhéanamh ar gach aon sórt, b'fhéidir, ok, deirimis gur téarma iomlán é, agus ag breathnú ar na haidiachtaí uilig den dara díochlaonadh, mar shampla, agus tabharfaidh sé sin liosta dom. Feicfidh tú ansin na cinn uilig a chríochnaíonn le úil, agus ní gá é sin a chur isteach, agus féach go bhfuil téarmaí eolaíochta agus fisice agus mar sin de, go bhfuil siad sin uilig ar fáil agus suas chun dáta anseo. ag focal. Mar a fheiceann tú, is téarmaí teicniúla iad seo a bhaineanns le sainréimsí eolais seachas gnáthúsáid teangan. Ach anois, má tá foclóir tástáil uait, molaim, is maith liomsa an leathanach seo toisc go dtugann sé samplaí úsáide duit agus uaireanta bíonn siad sin ag teastáil le cineál, leis an mbealach is fearr focal a úsáid a fhoghlaim freisin, mar ní féidir abairtí a aistriú focal ar fhocal ó theanga amháin go teanga eile, agus bíonn sé an-an-úsáideach. Em. go díreach samplaí úsáide, samplaí deas nádúrtha a léamh agus an múnla seo nó an múnla sin a fhoghlaim agus a thógaint leat, agus cuireann sé sin le do shaibhreas agus mar sin de. Anois tá an suíomh eile ann, foclóir.ie, agus tá samplaí úsáide acu freisin. Ach tá roinnt rudaí in easnamh ar an suíomh sin. Tá sé fós á fhorbairt acu agus nuair a bheidh sé críochnaithe, nuair a bheidh sé níos forbartha agus níos nuair a bheidh sé leathnaithe amach acu, beidh sé i bhfad níos fearr. Sea, agus beidh sé Beidh sé an-údarásach agus an-cheart nuair atá sé go hiomlán críochnaithe, ach an t-aon locht atá agam air ná nach bhfuil sé iomlán críochnaithe faoi láthair. Sin an t-aon locht. Ach bíonn sé deacair fanacht suas chun dáta agus tú ag cruthú foclóirí agus mar sin de agus mar athraíonn an-chuid den teanga agus tagann focail nua isteach agus imíonn siad amach chomh sciobtha céanna agus sea, ní post éasca é. i mbun foclóireachta. Agus an rud deireanach, seans gur thug tú faoi deara go bhfuil na cláir seo uilig as Gaeilge agam ar Mozilla Firefox. Agus is féidir iad sin a íosluchtú nó gabh mo leithscéal is féidir an brabhsálaí seo a íosluchtú ó Firefox féin. Is féidir díreach go. Firefox as Gaeilge a ghoogláil agus sin é ansin an chéad toradh ó Google ar ndóigh. Um, sea agus um, má thaitníonn sé sin leat tá an-chuid nascanna anseo ar nascanna.com chuig cluichí agus ilmheáin agus áiseanna teanga eile, rudaí eile nár luaigh mé fiú. Sea, tá neart eile ar fáil anseo ach bhíos ag iarraidh díreach bhur n-aird a tharraingt ar na háiseanna ar líne atá ann agus ar na háiteanna is fearr le teacht ar rudaí nua, na rudaí atá fós á bhforbairt, na rudaí atá fós ag feabhsú agus fós á. n-aistriú againn go Gaeilge. Pé scéal é, tá súil agam go gcabhróidh sé sin leat cineál do chuid Ghaeilge a fhoghlaim tú ó na físeáin a fheabhsú agus b'fhéidir do chuid Gaeilge a úsáid ar ar Twitter nó fágaint tagairtí faoi faoi na blúirí nuachta ar cheann de na suíomhanna seo agus sea. Sin sin. Fágfaidh mé ansin é don fhíseán seo. Má tá aon cheist faoi aon suíomh eile, nó más rud é gur tháinig tusa ar aon suíomh eile a dtaitníonn leat, cinnte, fág thíos, fág teachtaireacht thíos faoin bhfíseán agus déanfar, déanfar suas vótáil air agus, nó vótáil suas, gabh mo leithscéal, air agus, sea. Roinn an t-eolas leis an bpobal. Sea, fágfaidh mé ansin é, pé scéal é. Go raibh maith agat as breathnú ar an bhfíseán, agus slán tamall.